Ok guys ndufuna muvele nkhani imeneyi kumapeto kwake ndiyankhula nde chonde akuluakulu taiveleni nkhani imeneyi. So amene mukuwaona apawa ndi abusa. Amenewawa ndi pastor BZ Mzehe. Pepani kuti maina aku Joni amandivuta kutchula. Koma iwowatu ndi abusa a mpingo wa Zeyoni, Zion ku Johannesburg, South Africa. Iwowo amwalira masiku awiri apitawo. Mamuna wa mkazi amene amanyengana nawo iwowa. kapena kuti amachita naye chibwenzi, atawapha n'kuwaombera, atawaombera n'kuwapha pa nyumba yawo. Nkhani yonse ili motere. So abusa amenewawatu ndi okwatira, ali ndi mkazi komanso ali ndi ana, koma amachitanso chibwenzi ndi mkazi wa mwini. Mwini wake wa mkaziyo ndi uyu. mnyamata amene mukumuona apayi ndi amene wapha madala ndakuonesani abusa aja ndipo uyu ali pambali pa nyamatayu ndi mkazi wake inu taonani mmene wakongolera nyamata uyuyu basi amayi awo anali jijirijijiri ndi mbusa mpaka anamulowesa m'manda hmm? kusakhutisidwa atuko ya nde nkhani yonse ikunena kuti amayi awa nawonso amapemphera ku Zion konko ndipo nthawi zambiri amamusanzika mamuna wawo kuti ndikupita ku mpingo chonsecho amapita ku ma hotel kumakagonana ndi abusa aja nde paja amati la 40 silichedwa kukwana nde la 40 linakwana mamunayi anapeza ma message omwe anaonesa akazi awo kugona ndi amuna aja malo osiyanasiyana ndipo atamufunsa mkaziyu amathawathawa nde mamunayi anangonyamula ma message wo ndikuthawa ndikuthawira kwa kwa mbusa ndakuonesani uja atafika kunyumba kwawo anangofikira kuwaombera ndipo an, atafa anthu anabwera nkumugwira nyamatayi nde ananena kuti iyayi musanandigwire umboni ndili nawo omwe ndaphera ada awawa amachita zosakhala bwino ndi mkazi wanga umboni ndi uwu ndipo zitatero mayiyu atamva zoti chibwenzi chawo chaphedwa ndi mamuna wakeyu Nawonso analemba kalata n'kunena kuti, Mwana wanga, kumulembera mwana wawo, ndazipha, ndikuopa kuti bambo akowo andipha. Kuteroko nayeso wamwalira, kutsatira chibwenzi chake, kuopa kuti mamunayo angamuphe, ndipo mamunayo ali kupolisi. My gender. Azikazi ambiri amene amakonda kupanga cheating ndi azikazi amene ali pa banja chifukwa choti amaziwa zokuti akatenga mimba kunja azangowapaka mimba ija azimuna awo amaziwa kuti ali ndi back up alipo kale wina wake oti angathe kusamala mimba ija amapanga zibwezi kunja komano choti muziwe ndichi mamuna wake wankazi uja akaziwa chimakhala chinthu choyipa kwambiri chifukwa choti angathe kupanga china chilichose angathe kupha angathe kupanga china chilichonse chifukwa amakhala zoti mutu wake sukugwira. Nde akuluakulu ngati mmagonana ndi azikazi oti ali pa banja kale muli pa risk, chonde akuluakulu mchitidwe umenewu ulekeni chifukwa mamuna wa mkaziyo angathe kupangani china chilichonse chifukwa ngati wakugwirani muli mnyumba kapena muli kwina pake kapena mukupanga za dama ku lodge, iyeyo uja angathe kupangani china chilichonse chifukwa choyamba chimene chimabwera ndi chakuti ngati mnyumba muja ali ndi ana. amati ana ose aja sianga nde amawerengesa zimene wadyesa zina zilizonse zimene wakhala akupanga spend kwa ana aja zimamupweteka kwambiri nde zotsatilawo zake angathe kupanga china chilichonse chimene akufuna salabadilaso za moyo wake ayi ndipo ada awawa anafera za eni nde akuluakulu chonde kumazipewa mukaona mkazi woti ali pa banja ntayeni ntayeni amenewo ndi mavuto akuluakulu fa mukadzagwidwa mavuto amene simudzathana nawo adzakupwetekani eyetu azifumu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi nde akuluakulu osaiwala kupanga subscribe zikomo zikomo zikomo.